Eh, ndithu ilandreni program ineyo ya lero ya catholic perspective pano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu Eh, leronso tibwere ndi mutu umene nthawi zonse timatha kukambirana koma nkhani zambiri zimene tizamemo lero ndi nkhani makamaka zokhudza masewero kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani za masewero mwaswera bwanji bambo chizule taswera kaye ndaswera abambo nkhani ndi imeneyo ya zoona sam Aha. ah, not sam ndinangozolowera peter dumaya Eh, ndaonanso kuti Eh, eh, ndasangalalaso kuona kuti lero tili nanu inunso muli kwambiri ku zamasewero aha. ndiye mwina ndi topikiso yabwino imene takhalanso limodzi lero chabwino chabwino tikambirane zamasewero aha ndiye poyambira pathu pathu ah, tiyambe ndi ah, pamene pakunena kuti kodi mpingo umatiphunzitsa chani a pa nkhani zimenezi za masewero? Yeah masewero alipo osiyanasiyana yeah and ndi zoonadi kuti pali masewero amene mwina tikhoza kunena kuti timatha kulowa kaya tingati mu ground mm, uh, kaya ndi mu ring kaya ndi mu mu court kaya ndi muchani mmene timakhala tikuthamangathamanga kuthamangisa zinthu pali masewero ena e, amene e, mwina sangatengedwe ngati masewero kwenikweni koma mwina mhm. munthu kumachita contemplate mwina pa nature akungoyenda koma mwina mhm. ntchire muja mhm. akuyang'ana mmene chilengedwe chilili zonsezo i think is part of um, uh, nkhani ya masewero ndi masewero mpingo chimene ndinganene nkuti uli interested komanso mpingo umalimbikitsa kuti anthu adzichita masewero chifukwa chonena kuti masewero amathandizira kwambiri kuti moyo wa thupi komanso ngakhale moyo wa mzimu wa munthu ukhale bwino Aha. Ah, mwina makamaka eh, mukati muonetsetse uh, dumaya muona ndithu kuti masewero ambiri aja anthu ambiri amapezamo ndithu kuja chifukwa moyo wathu anthu tikamakhala timafuna chimwemwe happiness you know joy peace zonsezo uh, masewero ambiri amatha kubweretsa so because the church is interested pa nkhani yonena kuti moyo wa munthu kuthupi ndi kumzimu ukhale bwino the church encourages kuti you know, the uh, um, uh, masewero uh, ayenera kumachitika tikamakamba za masewero tikungokamba masewero in general aha uh, ena aliwonsewo aha Yeah, because monga ndanena the church recognizes that sports activity you know affects you know the formation the relations as well as the spirituality of the human person, chabwino body and soul. alright uh, abambo ndikukhulupirira kuti pali masewero ena ake eh, very questionable pali masewero amene mwina mpingo umasankha kuti ife tikhoza kupanga recognize kuti awawa ndiye masewero oti uh, azichitika mwina nkumawavomereza kapena kuti awa a- akuoneka ngati kuti Eh, ndi masewero mwina oopsa pali masewero ngati ankhonya Eh, Eh. bokosheni pa- Bokosheni. pa- pa chichewa pachichewa chopeka Eh, kuno eh, eh, eh, eh. anthu amatha mwina kumenyana kumene kuja tinene kuti masewero amenewaso mpingo ungathe kuvomereza kuti awaso ndi masewero mwina obweretsa chisangalalo pa moyo wa munthu ya i think mpingo u- umavomereza masewero amene amabweretsa zinthu zoyenerera monga zimene ndinanena chifukwa mwa zina zimene ah, tikhoza kuona kuti eh, masewero amabweretsa eh, ndi monga mwachitsanzo anthu akamasewera mpira pali nkhani ya sociability kuti pamakhala anthu pamodzi aku- ali pamodzi kumvera mm-hmm. munthu ukakhala mu timu muja umamvera captain mm-hmm. umamvera uh, coach mm-hmm. ndipo uh, ukachoka kumpira kuja kuti uno wakakhala pa, pa banja pako kaya kuyendetsa moyo wako mm-hmm. ma virtues ngati amene aja umapitirira kuwapanga cultivate koma zoti unaphunzira kuti kumpira Kumpi. so uh, kumvera uh, sociability trust mm-hmm. eh, mukakhala mu timu ya mpira mm-hmm. munthu umakhulupirira kuti anzanga andipatsira mpira ndipo tiye tiyendera limodzi kukagoletsa Aha. eh, chikhulupiriro Chabwino. eh, zinthu mbali ma virtues ambirimbiri abwino amene mumpira muja eh, timapanga ndithu ah, kuti zinthu zija zikhale ngati zi- zikuyenda bwino ndiye komabe mmene mwanenera ndikhoza kutsindikanso kuti indedi pali m- masewero ena uh, mwachitsanzo monga mwafotokozapo za boxing boxing mhm. ngakhale masewero ali abwino choncho mpingo umazindikiranso kuti uh, ma responsibilities kapena kuti udindo umene anthu ali nawo komanso eh, we talking about responsibilities and obligations uh, i think responsibility ndi udindo obligations mundi mundithandiza kuti pachichewa ndi chani chifukwa zime, koma u- chitsanzo cha obligation ndi ngati kuti munthu ukuyenera kusamalira banja lako ya nde zimenezozo zikuyenera kuti masewera ampira asakupangitse kuti udindo zimenezozo zilephereke eh, mwachitsanzo nthawi ino ya masewero a mpira a world cup a football tikuona kuti anthu amatha kupita ku mpira mmene apitira ngati panopo masewero omayamba 12 koloko mpira wina 3 koloko Three wina koloko. nde mmene wapitira kuja koma mwina Amayi kunyumba akufuna, abambo akufuna kuti mulongosole nkhani zina za chakudya ndi zina komanso mwina pali ah, ndalama zimene ukukaonera mpira kukaonongera kumene kuja ndi zimene kuti mpingo umayang'ana pa ma obligations and responsibilities kuti sports isapangise kuti udindo umene uli nako iwe- uli nawo iweyo usayiwale nazo zolinga.
usayiwale nawo z- moyo Zina, wako. aha, chabwino. That's what I'm saying pa chingerezi Mhm. Ah, responsibility and Responsibility. obligation Yes. Mhm.
chachiwiri nchonena kuti mpingo umayang'ananso kwambiri kuti masewera asaononge moyo wathu wathupi so we are talking about bodily health kuti no eh, masewera aja asabweretse china chilichonse choononga thupi lathuli chifukwa no nanga si munthu ndi thupi ndi mzimu munthu ndi thupi ndi mzimu ndiye masewera ngati a boxing box, boxing mwanenayo amatha kuononga moyo wachani wa, wa, wa, wa munthu komanso wa thupi Eh, wonse Wonse. kwa ine ndimakumbukira nthawi inayake ah, osewera wa- wina wa boxing wa kumalawi kuno anaphedwa ndithu ku zambia Mm. i think eh, anali late singini anapita ndi achikoya mphande ndi ena ndayiwala chaka chake koma ah, nkhonya ija ikuchitika e, kunapezeka ndithu kuti e, mpakana oyimbira masewera mm -hmm. kaya mumati ampaya ndani mm -hmm. mpaka anachitoleretsa kuti ah, munthu uyu mwina afera momuno uh -huh. koma angakhale zinali muchoncho munthu uja atamunyamula pa ambulasi kumapita naye ku chipatala anafera mnjira Chabwino. anamwalira ndithu mm -hmm. e, kudzera mu masewero koma chifukwa anaphedwa pa masewero in quotes mm -hmm. panalibe mlandu woti amene amamenyayo uh, kuti wapha munthu so uh, the church is concerned about kuti masewero asabweretse vuto mm -hmm. ku moyo wa munthu in terms of bodily health mm -hmm. and also in terms of um, uh, psychological as well as spiritual health nde chitsanzo choyamba ndicho kuti boxing mwachitsanzo mm -hmm. imabweretsa direct physical harm mm -hmm. to a person munthu amatemedwa kumenyedwa uh, kutemedwa mpaka na olodiso kutani kutupa mm -hmm. no mhm. such kind of things komanso mm -hmm. Pa masewera ena monga football, netball, wrestling, javelin chani ena amathanso kugwiritsa ntchito mwina mankhwala kuti akhale ngati kuti mankhwala aja ndi ameneno akutenga moyo wo- akhale ndi mphamvu iwo aja azitani a- a- a- achite bwino pa masewera paja using drugs Mpingo umakhala okhudzidwa pa zinthu zotero chifukwa nanga si mankhwala aja amatha kuononga thupi. Chifukwa munthu thupi kuti ligwire ntchito liyenera kukhala ndi energy ya natural. Chabwino. Koma ngati ukuyuza zinthu zapadera ndiye kuti zinthu zija zimakhala ngati zikuononga thupi. Thupi limaona ngati uli lili ndi mphamvu koma lilibe ndiye kuti limakhala likupanga wear out thupi lija. Chabwino. Akugwira ntchito ndi ma drugs. Komanso pogwiritsa ntchito ma drugs imakhala ngati kuti pa game ija m- pakugwiritsidwa ntchito chinyengo aha ehe chifukwa amene wapambana may not have been right, the rightful person amene wapambana pa nkhani ngati imeneyo Chabwino. so it's kind of kunama Aha. Eh, eh. chabwino tili mpulogalamu imene ya catholic perspective pano pa radio alinafe leronso ndili ndi bambo elias chizule mutu ndabweretsa lero tikukambirana kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani za masewero ndi abambo chizule ayambapo kushawa Komano tibwereno tsopano ku nthawi ya Ambuye Yesu kuti kodi zimenezi zinaliko nkhani za masewero Yeah. zinaliko nanga zinayamba bwanji kapena titero kuti tiatenge bwinobwino okondedwa omvera nkumayenda nawo yah nthawi uh, ya ambuye yesu masewero analipo uh, masewero i think akhala ali- ali ndithu pakati pa anthu kuyambira kalekale chifukwa ndi mbali imodzi ya chikhalidwe and i think kumalawi kuno we have you know, ministry of sports and mm. culture, culture zimakonda kuyendera limodzi mm -hmm. culture amaiphatikiza ndi masewero mm -hmm. because masewero ali part of culture ya anthu mm -hmm. koma zimangotengera kuti kodi anthu amtundu wakuti amapanga masewero anji mm -hmm. anthu akuti amapanga ndipo masewero amapanga develop nkumasintha tikakamba za uh, masewero a mpira a football mpira wa miyendo mm -hmm. umene tikuonera pano world cup mm -hmm. e, masewero amenewa Ati anayambisa ndi ma Chinese kwenikweni a mpira womati kumamenya ngati ndi mwendo Mhm. around 2 to 3rd century A- AD aha komano tikakamba za mpira umene tikudziwa wa miyendo umene ulipo pano soka chabwino anayambitsa ndi ma british kapena ma english Mhm. to be particular um, around 1863 chabwino ye mwina pangodutsa tikhoza kunena kuti uh, 1000 years maybe yeah so nthawi ya ambuye yesu mpira wa futubo kunalibeko yah Ah, soka kunalibeko koma nthawi ya ambuye yesu kunali ndithu masewera ah, osiyanasiyana um, ah, pa nthawi yawo nthawi imeneyo akulamulira ma romans kudera kwawo kuja kunali i think masewera pa chingerezi ngati dice rolling zodumphadumpha izi ah, javelin ah, zinthu ngati foot racing zothamangazi ndi i think zinayamba kalekale mpaka pano nthawi imeneyo zinalipo um, ah, boxing ija tinayikamba ija Tinayikamba ija. inalipo ah, wrestling inaliponso ah, ndi magemu ena osiyanasiyana koma football imene ilipo pano kunalibe chabwino and ambuye yesu khristu most uh, probably uh, chifukwa baibulo linalembedwa makamaka kunkha- kukamba nkhani za chikhulupiriro kwambiri focus yawo inali pamenepo koma definitely ambuye yesu amapanga nawo participate uh, muma uh, sporting activities a nthawiyo and you know kuti eh, monga tikawerenga mateyu chapter 19 timamva ndithu kuti achinyamata ndi ana ambiri amakonda kubwera kwa ambuye yesu they were fond of him and most probably ndiye kuti anali amene amakonda zinthu ngati mwina sporting and other things uh, komanso baibulo mweli limatifotokozera uh, mwachitsanzo tikamawerenga mwina pa afilipi chapter 3 ndime ya 12 to 14 i think ngati baibulo lilipo apo adumani mwina titawerenga titamva zimene malembo oyera akutifotokozera a- a- Eh, Baibulo lilipo. Afilipi,
Afilipi eh, ndime ya 3 okay chabwino ndapezapo Eh, ndapezapo akuti sindikunena kuti ndidzafika ndidza, eh, ndafikapo kale Mm. pa zimenezi kapena kuti ndine wa ngwiro kale koma eh, ndiku- ndikuthamangabe ndiye ndikuyesetsa kupita pakati ndi pakati ndicho chinali cholinga cha yesu khristu pakundikopa kuti ndikhale wake abale sindikuganiza konse kuti ndazipata kale koma pali chimodzi chokha chimene ah, ndimachita ndimayiwala zakumbuyo ndi kuyesetsa kufikira ku zakutsogolo ndikuthamangira kumapeto a mpikisano wa liwiro wa liwirowu kuti ndikalandire mphotho kumwamba imene mulungu akundiyitanira kudzera mwa khristu yesu ya ndiye mutapitirizanso kuwerenga pa ndime ya 25

palibe Eh, yathera pena yathera pena pake. Ah, I think mwina sina eh, chabwino ah, koma nkhani yayikulu pa mawu amene mwatiwerengera iyo ndi kalata imene paulo woyera akulembera ah, mpingo wa ku filipi ndipo chachikulu chimene mwaona pamenepo nchonena kuti iye akufanizira ntchito yake ya kutumikira mulungu ngati mpikisano like a race uh, which is ndi game kapena kuti masewero Masewero. ya akufanizira ntchito yake ya utumiki ngati mpikisano umene iyeyo akutani akuyenda ndipo aona kuti "Ah, sikuti ndachita kukwanitsa kwambiri komano ah, ndikuyesetsa kuti ndikwanitse zonse ndipo kuti ndipeze mphoto which means kuti no paulo pogwiritsa ntchito chitsanzo ichi Aha. zikusonyeza kuti masewero analipo pa nthawiyo Aha. ndipo iyeyo masewerowa anaona kuti ndi chinthu chabwino chochigwiritsa ntchito ngati chitsanzo choti no chiyerekezedwere ku nkhani ya chikhulupiriro kwa onse okhulupirira kuti uh, azitenga ngati utumiki ngati a race which, which uh, means that Paul amayuza sport uh, kuti ikhale ngati chitsanzo cha moyo wa anthu okhulupirira so i- it's a proof kuti no masewero analipo pa nthawiyo uh, despite takamba kale nkhani ya ambuye yesu kuti ambuye yesunso uh, ngakhale tilibe clear kwambiri uh, example koma mbiri imatisonyeza kuti 1 ad mpaka 34 ad nthawi imene ambuye yesu anakhala moyo fa ambuye yesu anakhala moyo zaka 33 pa nthawi imene iwo anafika pa 1 ad mpaka 34 ad ma games aja ndatchula aja analipo Analipo. masewero analipo ndipo paulo woyera Polemba kalata yake, akupereka chitsanzo cha masewero kuchipanga kuti chipange apply ku chikhulupiriro which means kuti he saw uh, masewero ngati a good thing chimene chitha kuthandizira pa moyo wa anthu ndiye poyankha funso lanu munati kodi masewero analipo nthawi ya ambuye yesu mm -hmm. so it's yes Chabwino. analipo ndipo i think anali chinthu chabwino chimene uh, tikutha kuona kuti that's why it's being used even mu malembo oyera ngati chitsanzo choti we can even apply ma principles akuti aku masewero into our faith uh, pa chikhulupiriro chathu chabwino uh, mwina uh, masewero amenewa ali ndi impact yanji ku moyo wa chi- ku moyo wa uzimu uh, tikatengera kuti masewero osiyanasiyana lese uh, mwina ndi nthawi yoti anthu akapemphere Mm. wina akuti ayi tikunyamuka tikuka- tikukasewera Yeah. Eh, ndi- ndi- ali ndi impact yanji ku moyo wa uzimu ya chifukwa kunena kuti masewero cholinga chake makamaka kwambiri ndi kuti atithandize uh, tikakamba za kumoyo wathu wathupi uh, even ku biology eh, energy imene tili nayo mthupi iyenera izipunguka eh chifukwa chaketu paja kuti anthu amanenepa akakhala kuti akudya Ndikuma- ndikuma- akungokhala ndikumaona abambo mmawa wina uliwonse anthu akuthamanga mmisewu kwambiri aha Eh.
amenewonso ndi masewero apadera ehe ndi masewero onsewo Ku- ku- ku- kuyenda ena they just walk ena kuthamanga Hey, so muja ananenera ena they would go in a woodlot kumayenda pang'ono pang'ono kumapanga appreciate mbalame chani koma they are doing sport sport is general pali ma sport osiyanasiyana koma ma sport poyamba amathandiza thupi lathu exhaust energy imene thupi lasunga uh, masewero amathandiza kupanga relax komanso kuchotsa stress eh ngati ulibe zochita masewero amathandiza kuti pakhale ngati chochita chikwachipeza chimene ungathe kuchita so pali zambiri koma mukabwera ku nkhani ya uzimu imene mukunena a relaxed person munthu amene ali wofatsa ame- amene osati wofatsa koma amene wamasuka amakhalanso ndithu eh, onera kuti munthu uyo nkhani u akapita kumapemphero akachita momasu momasuka kwambiri thats why i think tikapita even ma school athu achikatolika including ma seminary kumene nalili paja kuti sports imakhala compulsory eh chifukwa amadziwa kuti kuli study kuli mapemphero kuli chani koma kanthawi kena kake pafunika relaxation so Apo- if you apo go to memo. any catholic school nthawi zambiri amakuuza kuti pobwera form 1 mubweretse mbweretse ndithu kabudula wa mpira eh, ndi sapato yosewerera mpira komanso they will try to put as much sports disciplines zimene zili, zili zofunikira kuti anthu apange sport so zimene zimathandiza muja ananenera uh, moyo wa anthu kubweretsa happiness and joy but however pa nkhani ya funso lanulo I think mukumbukira kumayambako nadzakamba kunena kuti sport isatipangitse kuti tiiwale ma obligations udindo wathu aha Mhm. aha ndiye munthu aliyense uh, katikisimu wa katolika amatifotokozera kuti mulungu anamulenga munthu kuti amudziwe mulungu amtumikire mulungu komanso amtamande Chabwino. these are the three things ndiye mmene mulungu anatilengera sports ikuchita kubwera pambuyo ndi Mhm. zinthu zina zonse bizinesi ntchito zikubwera pambuyo the three things zimene mulungu anatilengera timudziwe mulungu timtumikire mulungu timtamande Mhm. ndiye every one of us ali ndi udindo wotino atamande mulungu atumikire mulungu komanso amudziwe ndiye sitinganene kuti popeza kuli mpira lero lino ndiye kuti nthawi ya mapemphero tiyike pambali pambali ayi it's mm -hmm. an obligation that i have ngati human being ndi udindo wanga um, and kwa ife akhristu achikatolika ndi akhristu onse tili ndi udindo mwachitsanzo la mulungu mm -hmm ndiloti tikalemekeze tika mulungu yes, yes. Mm -hmm. uh, kwa akhristu enafe amene we are very devout we know kuti every morning tili ndi uh, mwachitsanzo morning prayer ndi misa ya mmawa pa lunch tili ndi angelus pemphero lija timapemphera la mngelo uh, mthenga wa Mngelo, ehe. madzulo tili ndi evening prayer ndiye kuti zikutanthauza kuti magemu akuyamba 12 koloko koma ife tisanene kuti poti kuli mpira ndiye kuti pemphero life ndiye kuti tikuphwanya udindo umene ndili nawo otamanda Mulungu, omtumikira. Ngati ineyo ndimatumikira Mulungu ngati wansembe ndine wa ku Chitedze, aah, ndimayenera ndithu mwina 12 koloko ina iliyonse ndipite pena pake kaya kukayendera odwala pa ujeni yanga. I have to maintain that because it's my obligation that I have kwa akhristu anga. Eh, so you cannot say, ah, no, because kuli mpira wa Argentina ndi chani, Saudi Arabia ndiye kuti basi pa 12 koloko m'malo moti tipange mapemphero a misa ndiye kuti sitikhala nawo ayi, ndiye kuti you are failing on your obligations. Chimodzimodzi you cannot say kuti popeza ine ifeyo kunyumba uh, uh, timakhalira limodzi ngati banja kuti tipemphere mapemphero a madzulo eh. So what you need to do at that particular time, olo pali game ya mpira you need to switch off. Mhm. ngati mmaonera chani mmaonera mpira pa nthawi imeneyo and do the prayers kenaka uh, ndikupitiriza moyo wanu umene mulungu waku- wakukonzerani because the priority thing imene ndanenera muja mulungu anatilenga uh, for those three things eh, so first things eh, first eh, tione kuti kodi poyamba udindo wanga kwa za mulungu uli pati udindo wanga ku family kwanga uli pati e, chifukwa monga apapa tikukamba za ma obligations ena basi ngakhale ku ntchito oti mwina ntchito osagwira aha ali ku ofesi koma angoonera mpira Ayo- Ah, ayiwala ayo- chimene anabwerera ayiwala chimene anabwerera ena apita kumpira apapa mwina gemu ndi imodzi ah, kuti apita kumpira koma a- abwerera mwina mma 1 koloko pamene mwina kunyumbanso akuwafuna so this, we are, this is what we are saying kuti no ah, kuuzimu utha kusokonezeka chifukwa ukatengeka kwambiri ndi mpira kenaka pali mavuto komansotu ah, dumayo pali nkhani ya mm, mavuto ena amene amabwera chifukwa cha masewero kafukufuku eh, akusonyeza kuti pali ndithu chiopsezo chimene chimatha kubwera chifukwa cha masewera ampira ngakhalenso masewera ena Ena osiyana. aliwonse. Pa masewera ambiri pamakhala ngati mpikisano aha ndiye chimene chimachitika ah, ukaluza Ehe, Eh, inu ah, kumene fa- ndimapitano tsopano kumene kodi kodi pali kulumikizana kotani tsopano pa masewero amenewa ndi mpira koma chitsanzo chinachi chimene kuti tsopano ukagonja Mm. mtima umakhala kuti uli mmwamba Mm. kodi zimenezi sizingakupezeketse kuti wasemphana ndi chifuniro cha mulungu ya Ehe. pali zina zabwino zimene zimalumikizana bwino masewero a mpira ndi chipembedzo mwachitsanzo nkhani ichananena ya kukhulupirira Aha. masapoters a mpira amakhulupirira kuti timu yathu ya burkina faso ipambana olo costa rica ama- amakhala nchiyembekezo kuti ikamenya spain ikawina olo malawi ikanapita ku world cup Eh, ife- bwezi mukuona ena atapanga zimikanjo zichani zipewa kuti malawi kupambana ichinya england ichinya netherlands chikhulupiriro amakhala ndi chikhulupiriro komanso akocha akanena kuti achizule mukhala kutsogolo ku striking ndi amene muzi amakhala ndi chikhulupiriro akapita wawo akatani akatipangitsa kumpingo kuchi- kuchipembedzo we also have such things we have to have faith eh, kuli nkhani za trust you trust your friends kuti awawa ndili nawo mu mpira a- a- tiyendera limodzi pali nkhani za umodzi Mm? ndi zimene ngakhale banja la mulungu limene opanga kuti ino anthu amumpira aja amanoti ifeyo ndife timu yathu ndi ino tavala za yero tachokera ku maula ndipo tukasewera ndi awo aku uko tisampatsire mpira chifukwa ife ndife amodzi ife ndife amodzi yes eh, so there is a lot of uh, correlation yabwino Koma palinso zina zimene zingabwere zimene zimasokoneza chifukwano tsopano tikabwera ku negative kuti no mpira uja nanga si umakhala ndi positive yoti mwapambana mm -hmm. koma mukaluza eh, impact yake tsopano mpira amakamba kuti it's also a psychological chani uh, game mm -hmm. masewero e, ena aliwonse kaya ndi javelin kaya ndi chani there is something psychological chimakhudza mzimu ndi a ma, mu, ma, malingaliro athu a psyche Nde- ndaimanika ndikupasani chitsanzo abambo nkhani imeneyo amfumu ena ake kuti tinataya amfumu ena ake chakubwerako mm, eh, anali a bullets ikusewera ndi silver strikers nthawi imeneyo mm. ochemerera ochemerera ife anakuwa akunenera mpira amfumu atangomva kuti e silver yagoletsa ulendo unali omwewo ah, zina- zomvesa- Zosakhala bwino. zosavesa- za- zitsanzo zachisoni. ngati zitsanzo ngati zachisoni Ah, ndi kumene ndimafuna ndipite Aha. chifukwa chifukwa choti m- masewero amakhala connect ndi mutu ndi mzimu ndi ah, mind ndi thupi Mhm. zinthu ngati izizi siumachitanso kuganiza ayi Aha. zimakhalano zija pa ku biology amakamba kuti reflex actions aha Chifukwano mwachitsanzo uh, chiopsezo cha masewera nchoti no mukafika pamenepo kuti no uli ndi mavuto a psychological ndi physical consequences ukaluza utha ngati ine amene ndimatha kuyendetsa galimoto kungobandulika pano mangoyenda chisawawa uku ndikupita ku nyumba kuchitedze basi munjira mutu ndilowa kuphompho phompho kapena kugudubuka kapena kugundana ndi munthu Mhm. moyo wanga wathera pati pomwepo nkhani yake yachokera kuchani kumasewero kumasewero komanso tu nthawi zina mmene mukunenera nkhani imene mwandifotokozera apa ine sindinayimve imeneyi koma ndinamvako nkhani zina aha pamatha kubwera ndithu kuti mtima basi umangoyima heart attack aha. Eh, kuti, ah, ah, malawi yaluza mpaka pamenepa kapena wa- agoletsadi adani athu aja pompo mtima kungoti zii zimachitika ndithu man munthu uja kupezeka kuti uh, wamwalira komanso ena amafika ndithu potino mpakana chidani ndi amene amakhala nawo abwenzi awo ngakhalenso ija amati domestic violence nkhaza zakukhomo zimafika kutino a- abambo eh, fa ndikuyamba za abambo fa amakonda kupita ndi abambo kumpira. abambo mhm. kumpira kumene apitako Pobwera ndiye kuti timu yawo yafa. Yafa. Ngati apapa I think Spain imasewera ndi chani kaya. Uh, Costa Rica ya. Costa Rica yachinyidwa kwambiri. Eh, 7-0. Eh, ndiye pofika amayi kungofunsa kuti kodi munapita ku mpira zayenda bwanji. Basi tu pamenepo eh, Makofi. ndiwe chitsiru uwe Eh. maku- makuti basi tu mpaka nakumenyana mwinaso mpaka amayiwo kupezeka kuti mwina kuchipatala kapena mankhani ake ena ali kungowafunsa kumpira kuja zakhala bwanji. Komanso even nkhani za chakudya ena osadya ndithu ah, mokwanira bwino Chifukwa kulephera choti- kugula ndiwo munthu wa bambo Ewe, kuti pakhomo ineyo timu yaluza mm, basi palibenso chifukwa choti wina atani adye adye so uh, that is psychologically komanso spiritually and mawa ngati kuolo madzulowo kandi mawa kuna anayenera kupita ku, ku tchalitchi kukapemphera amapezeka kuti akulephera sapita kukapemphera kutchalitchi so it affects physically it affects psychologically socially uh, uh, uh, njira zambiri uh, it, it, it, ngati munthuyo sakuzitenga bwino mm -hmm. eh. kuli zina zimene mwina zimachitika ku masewero kumeneko simukuonanso kuti zili ndi negative eh, impact nso mwina ku mpingo uh, kuli zinthu ngati maviolence mwanenawo mm. eh, anthu akagonja zotsatira kusavomereza kugonjako kumayamba kugenda mm. pali ugwi- mgwirizano wenewene ndi chikhristu ayi uh, ndi zambiri chifukwa monga ndafotokoza za domestic violence Mhm. imene ndiyotsutsana ndi moyo ndi chikondi cha anthu a m'banja chifukwa banja ndi utumiki Aha. ana atumikire makolo uh, makolo atumikirane mamuna ndi mkazi Mhm. chifukwa choti waluza mpira wayiwala udindo woti banja ndi utumiki waona kuyamba kuona anthu ambanja muja ngati adani ako eh, ku- ku stadium right from the stadium uh, ukupeza kuti kumene kujako uh, uh, timu ya anzanu yapambana koma ngakhale ena ambali inayo alinso aza- anzanu kumene chifukwa ine ndi ndi anzanga amene amakonda timu ina yampira Sin- sindifuna kunena ndimakonda matimu ati komano ndili ndi anzanga apaphata kuti no koma sitisapota timu imodzi but sometimes ukapanda kuzitenga bwino you think kuti nzako uja ndiye kuti ndi mdani ndiye muyamba kugendana kuja ndi kuchitirana chiwembu chifukwa choti just because result ya pamapeto sinali bwino that is zotsutsana ndi chikhristu pali nkhani ya imene ndinakambaponso yoonera kuti no mpira masewera a mpira nthawi zina amatha kukhala expensive chifukwa ambiri mwachitsanzo pano mwina alipira dstv chifukwa chonena kuti eh, afuna aonere world cup, Eh, koma tikaona mwina mwana fees sinathe ah, mwina chakudya palibe koma mwina alipira ngati afuna azionera pa khomo ngati afuna azikaonera kwina kwina kuja mwina kumafunika ma drinks mwina kufunika zakudya eh, kuti no kuti aonere awo zoti mupafunika zakudya chani mpira wa 90 minutes agula chakudya chodulirapo Ah, and mpira ujanso ukatha kupezeka kuti mwina anakali konkuja kapena pabweranso wina mm -hmm. if they do that kangapo zisokonezanso ubwino wa anthu mwina a community imene ukhala nawo mwina ku family akupanga suffer because iwe you are watching uh, uh, football all mm -hmm. the mhm. time mhm. komanso mm -hmm. even your time imene they need it at home uh, iweyo you are not offering akazi anu amuna anu ana anu nthawi imene amakhala kucheza nanu kufunsani mafunso kuyankhula nanu chifukwa choti iwe wakomedwa koma Mhm. nde pali zambiri zimenenso ah, zimabwera chifukwa cha masewera ampira amene wawa kapena kuti masewera ena aliwonse Aliwonse. ya ndithu aha Ah, mwina sikuti kumeneku kuli zolakwika zokhazokha mm. zilikonso zina zabwino yeah. aha ndi ziti zimene mwina tingaziloze kuti ah, koma tu ichi nchabwino chimene mwina ah, tingapezeko ah, kumeneku ku nkhani za masewero ah, osiyanasiyana amenewa okay mwina tikhala ngati tikubwereza Mhm. koma poyamba uh, sport uh, masewera um, imathandizira monga nanena kuthupi kuti uh, uh, uh, accumulated energy imene tili nayo ikhale ikhale spent matenda monga diabetes shu- a shuga uh, kunenepa kopanda balance uh, Kumampita ob- munthu. obesity Ehe. ngonenepa Ehe. ngonenepa kuti no munthu uli pabwino kudya zodya zonse koma chakudya chikungosungika mm -hmm. umayamba umangonenepa mosayenera you know mm -hmm. e, mavuto ngati amenewo sakhala ndi munthu amene amapanga sport kapena masewera so it's very good uh, kuti anthu adzichita masewera osiyanasiyana uh, komanso kutitu masewera amabweretsa chimwemwe you can, you can imagine kuti kumpira olo kuti olo mukuonera olo nyumba anthu ama- ama- mpaka na miyetu Eh, yeah, yeah, Kudumpha dumpha amene. yeah, so Aha. it brings joy and happiness um, uh, masewero ampira amabweretsa that kind of joy happiness chimwemwe uh, and uh, uh, pochoka kumeneko inde tinkhani basi anthu abwerera ngati kukakhala m'midzimwe yeah so eh, ndi abwino masewera chifukwa amakhala ngati olo ukhale kuti unali ndithu ndi tinkhani tina tovuta timene tikukusowetsa mtendere pa nthawi imene ukusewerayo kapena nthawi imene ukuonera e, umakhala ngati wa- wayiwalako Mm, ndimakumbukira ndithu ah, pamene ndinali kukula kwathu ah, abambo anga amakonda kwambiri ah, ah, bawo Eh, eh, ndikukhulupirira kuti saku- sakumvera ah, ndi, pano- ma, ndi maseweronso amenewo ndi masewera ya bawo amakonda kwambiri bawo uh, even now ndinagulira bawo ina yake kuti adzitani adzisewera azisewera kumene akukhala ku retirement koma inali nthawi chinachitika kuti akamasewera bawo ngati pa weekend saturday chifukwa anali oti ndi civil servant kumatha kubwera alendo kunyumba ndiye kuti amayi atiuza kayitaneni abambo anu ali pabawo pakuti paja amakonda basi ukapita ukafotokozera ubwerera kunyumba ndiye kuti akuyankha kuti ndikubwera madzi But- kuyika madzi osamba kubafa mpaka kuzizira Iye pita nthawi one hour two hours asanabwere you go back ukafotokozera akudikirani alendo ati kwabwera alendo he says i'm coming basi ngati mukawaitana kuti bwerani tikadye lunch he won't come azingosewera bawo almost the whole day yeah so for him i think eh, it brings that kind of um, uh, happiness komano as you can see negatively it is affecting directly also Anthu family. ena. but ubwino umene mwafusawo ndi umenewo it brings the, uh, uh, happiness komanso masewero a mpira amathandiza kuti zinthu monga ulesi zisakhalepo. Nthawi zina munthu ukazolowera kungokhala, umangozolowera choncho ndipo kenaka basi umakhala munthu woti you feel kuti I cannot do this, I cannot do this but it's because wazolowera kuti mtima ungokhala. Koma ngati munthu umatha kusewera sport and and this even kukufotokozera kuti tapitani mukatigulire chakuti pakuti you'd say ayi ndipafupi, aah ndipita ndikatani ndikagula. So uma Masewero a mpira amathandiza kupewa makhalidwe ena oipa. Mwachitsanzo, ulesi. Mwachitsanzo, kunenepa kuja ndanena kuja. Mwachitsanzo, tikamakamba even za achinyamata kuti mwina mimba zongobwera, kaya kuti azisuta chamba, kaya atani, amapezeka kuti m'malo moti apange zoipa zija. they are doing these good things komanso ndinafotokoza kunena kuti masewero ampira amathandiza kuti anthu apange cultivate ma virtues abwino pa moyo wawo apange zinthu zizolowezi zabwino kapena makhalidwe abwino pa moyo wawo monga munthu kuti akhale waulemu atha kuphunzira zimenezo kuchokera ku masewero fa ku masewero kuja kumakhala uja amati referee kapena umpire amati osewera ndinu tsopano siyani basi tsopano osewera ndinu tsopano ndiye munthu amene uja amathandiza to bring that kind of loyalty imene imabwera pa pamene munthu uku- uku- ukusewera masewero loyalty mwachitsanzo that, va- that virtue ena fe tinayipeza ku makolo athu malinga m'mene timakhalira ena anayipeza ku tchalichi koma you can get that virtue also from ku, ku masewero uh, ma virtues monga trust chananenera you can get them from uh, kumpira kapena kumasewero ena aliwonse chifukwa mukamasewera game you trust kuti mzangayu is a mutual guy ndikusewera naye kapena muli naye limodzi mu timu you trust kuti tithandizana kuti tigonjetse mzathu Ah, ma virtues monga subordination kumvera umene mpingonso umalimbikitsa you can get it from masewero because munthu umamvera umpire akanena kuti iwe yellow card tuluka chanichani umapita panja umapita panja because and if you really go through kuti ukukula ndi zimene zija kuti unayamba masewero aja uli mwana even when you go and stay on your family ukhoza kupezeka kuti no you have cultivated that spirit of obedience wi- imene inakupanga benefit ah, kuchokera kuti ku imene ili connectedinso ndi ngakhale za ulemu eh, ulemu uh, timalemekeza captain timalemekeza timakhala ndi maudindo osiyanasiyana ku mpira you know, inenso i've been a player ndasewerapo football ndasewerapo kwambiri basketball basketball nde ndinali ndithu uh, katswiri kwambiri katswiri sikudzinenerera tathokoza tadziwa lero Eh, tikutengeni tsiku linalake kuti abambo tiye eh, ndasewera kwambiri i think i- ndasewerapo uh, lilongwe sneakers nditachoka ku mulale tisanapite ku kachebere you know? Chab- chabwino uh, Kamuzu Barracks, uh, Lilongwe Sneakers, uh, I trained with the Terminators, nthawi imeneyo pa Kale- ni- kale ka. 1998, 1999. aha Uh, a Daud Suleiman awati ma Duvira panga limodzi. nawo training nthawi ina tikakhala kuti Lilongwe Sneakers sikupanga train nthawi imeneyo akusewera uh, the bulldogs komanso mimbulu Aha. yeah so i think and ma, ma, ma school mene ndimasewera I, i used to, to, to be in the first team uh, ya basketball Alright. eh, football eh, ndi- ndi- i was not bad but uh, Sinali mbali ya ndinali ndi ma Liverpool. injuries angapo uh, ndili ku secondary komanso ku primary and it worried my parents and they stopped me from playing football Alright. uh, so ndi zina zimene tikunena kuti sport Ma negative. imathaso ku- Kukhani- eh, and why my parents refused me to continue football anaona nditathyoka dzanja nditathyoka mwendo and then my father was a great player amasewera nthawi imeneyo uh, uh, matichani mas- ma- ma- matimu ambuyomu we had manemen as Aha. well as we had achina mitiko zakale aha Eh, but he had also uh, injury ya mwendo imene he spent 3 months uh, ku chipatala with his leg you know hung uh, mwamba choncho Nde- so ame- my mother was like whoa so this my son nayeso azakhale ngati bambo ake 3 months was the hell i don't want so he said you should change a sport at least a sport imene wina uh, you can have an injury but not keep me 3 months muchipatala yeah yeah yeah so yeah so so amene undeti ndi ma negative impact those are negatives but we have also spoke about eh, zabwino um, um, ndiye ndi zimene ndimanena kuti no mpingo uli excited actually ndi sport actually let me read um, zimene papa francis ananena uh, pa nkhani ya masewera kuuza akhristu mu kalata imene analemba imene ndi document yochokera ku vatican yotchedwa giving the best of yourself eh, kupereka moyo wako kapena kuti kupereka what you can give iwe kumene zimene ungathe kupereka pa- pa- pawekha Ah, akune- a papa francis analemba kuti those who are part of sports who, those who are part of sports world exemplify virtues such as generosity humility sacrifice constancy and cheerfulness ndiye akungoli akulimbikitsa kuti masewero ampira ndi abwino and you know uh, pope francis ali ku argentina ali wansembe komanso ali bishop uh, a- a- a- a- anali wokonda kwambiri masewero ampira Eh, amapita ku stadium anali ndi timu yake i think ndangoyiwala uh, dzina lake ku argentina he used to go eh, kumpira ah, ngati mmene ena ifenso timapitira kuvala jezi ya timu imeneyo chani koma ali bishop you know Mhm. yeah he used to do that Alright. so here there's this uh, uh, document imene iye akufotokoza those who are part of sports world exemplify virtues such as generosity humility sacrifice constancy and cheerfulness and ma virtues aja ndinanena aja ena ndi amenewa kuti munthu ah, ngakhale kuti utha kupatsa mzako chinthu utha uziphunzira kumpira chifukwa kumpira kuja timapatsirana mpira eh, and ukafuna ukachedwetsa amakukalipira akochi ndi anzako ase wachedwetsa ase eh, patsira mzako so when you, you develop those things you can apply those things ku ntchito you can apply them ku school you can apply them kunyumba kwako yeah Ah, chabwino reaction ya wanthu tsopano pa nkhani za masewero mwina ndi uh, mpingo zikhale bwanji anthu akunja osati ngati mmene muli inu abambo koma mm. anthu tsopano reaction yawo poyamba akhristu mm -hmm. akatolika azindikire uh, udindo wawo umene ali nawo kwa mulungu mm -hmm. udindo wawo ali nawo ku banja udindo wawo umene ali nawo ku dziko nde masewera asapangitse munthu kuti no upange zinthu zosokoneza udindo takhala tikuona pano pa maula pompano pano pa bishop pano uh, stadium sili patsidya apa uh, stadium ili patsidya pomwepa yes timaona anthu basi aluza ku Civo akunkana kugenda apapa amaphwanya zinthu kunoko mwina sana- sationongera kwambiri mwina amatilemekeza komano timaona kuti mashopu munsi monsemu mpaka na mtauni monsemu Apa- Nthawi yake ana- aphwanya ana- phwanya anakaphwanya national bank
ndiye zimene ndikunena kuti no anthu a, a khristu komanso ngakhale mmene mwanenera kuti anthu a amene si akhristu asatenge masewero a mpira ngati chinthu chonena kuti chitiiwalitse umunthu wathu chitiiwalitse udindo wathu ndi mulungu chitiiwalitse ubale umene tili nawo pakati pa ine ndi akhristu anzanga kapena ndi anthu anzanga because uh, choyambirira tonse tinalengedwa mu chifaniziro cha mulungu number one we should respect one another we should love one another tikondane koma chifukwa choti wina wake waluza kaya chifukwa choti lifale atani atani basi pezeke tikuphwanya zinthu mawa tidzafuna banki yomwe mukunena national bank uh, ngati aphwanya sande national bank mande atsekula ayi ena anzathu achokera ku kasiya kuti adzatenge ah, ndalama ena akudutsa kupita ku blantyre avutika eh, ine ngati munthu oti ndikukonda masewero a mpira ndimakonda football ndisapangise banja langa kupanga safa chifukwa choti am spending everything on chani on, on football um, ya world cup let, let me balance uh, inde uh, aliyense ali ndi ufulu wopanga zimenezo koma ndi ndi- komanso masewero ampira asandipangise even to sacrifice my body kunena kuti olo china chilichonse chindichitikire pa masewerowo a basi ineyo bola ndikapange sports basi ndiononge thupi langa monga to, to, to, to, to be going ma, ma sports amene mwina ngati boxing munanena icha ukudziwa kuti tu uyuyu ndi amamenya kuti abola ndikalandira ndalama chifukwa kuti akuti ku boxing ko ah, amalandira mofana si- sipasiyana kwambiri Ahe, amabetcherana kumene Eh, kuti Sipasiyana udzala- kwambiri. udzalandira mbama udzandikutumule e, kaye koma ndalama imene amalandira owina ndi oluza sisiyana kwambiri ngati kumasewera enawo ndewo amadziperekabe kuti a kuli bwino ndikangolandira ndalamayo ngakhale nditati andichita knockout e, koma ukakhala ukachita wachitsoka umwalira moyo wako wapita sunausamalire uh, banja lako livutika komanso if you use ma stimulants monga ma drugs chifukwa choti ufuna upambana mwachitsanzo mm -hmm. eh, you are saying kuti you don't care about your body as long as you win the game mm -hmm. yeah. so zimenezi nzonena kuti no ndanena point yoyamba let us uh, tisathawe ma obligations yachiwiri ndi imeneyi let us care for our bodies as we are doing sport ine masiku ano ku archdiocese ya lilongwe tili ndi timu ya mpira iyi mwaionapo Kwambiri. Talenge- talenge mmalengezera ziwere kwambiri. kuNankhaka munationa tikusewera mpira nakhalaponso gokipa wansembe pena tikamasewera mpira uja inu ngati munandionetsetsa ine sindisewera nthawi yayitali ndimasewera 10 minutes nkutuluka nkutuluka ngati sakunditulutsako ndimangotuluka ndekha chifukwa ndimadziwa kuti pano moyo wangawo uli pa chiopsezo ndimadziwa kuti panopo kale ndimasewera maminitsi ambiri koma pano sindingathe eh, nditha kungogwa mwina munomo ndiye kuti eh, anthu odandaula akhala Ambiri, ambiri abishopu ochuluka, ehe, akhristu ehe. anthu akufamily ndandani so we should care for our bodily life and health uh, usati kungoti poti basi ndifuna chani ndifuna sport ayi chimodzimodzi masupporters aja you are venturing into difficult things kufuna kuphwanya izi, kufuna kumenyana ndi anzanu ku mpira, pamene zotsatira zake ziika moyo wanu pa chiopsezo kuti you can be killed komanso you can actually be arrested uh, komanso uh, you may end up your life mwina mu njira zosiyanasiyana so i would say ziwirizi zimene anthu ayenera kuyang'ana to avoid um, makamaka kuti asataye udindo wawo umene ali nawo pa moyo wawo ku- kuuzimu ndi kuthupi komanso makamaka atani a, asamalirebe matupi awo ngakhale pamene akupanga sport chabwino ah, mwafotokoza momveka bwino abambo komano pali kulitenga ngati thupi tsopano ndi business mm. aha ngati mmene achitira achina ronaldo playing for money mm. tinene kuti sikugwiritsanso ntchito kuyipa thupi kumeneku mwa njira yolakwikanso ngati zimenezi ya so izi ndi zimene ndithu tikuona kuti mwachitsanzo anzathu aku uh, europe eh, makamaka ku europe kuti no sport ija yafikano paja pomatengedwadi ngati kuti basi chofunikira kwambiri ndi kupanga ndalama Mhm. ndiye ubale ulibe ntchito Mhm. Ah, chilungamonso ngakhale mwina chikusowa Mhm. Ah, ndi zinthu zambiri Ndi- ndinamvapo kuti Wansembe wina anapita ku England ndiye ku Manchester kumeneko kunali game ya Manchester ndi Manchester United ndi Man City ali ngati ma rivals eh? yes yeah so ah, ansembe basi amanena kuti ah, kuli game mujani mchachi muja Eee nde anthu ati ah why don't we postpone mpirawu eeh ujeni mass kuti no tikaonere mpira no and you know unfortunately the whole church kugwirizana kuti yaya zoonadi kuti ah ah, m'malo mwa misa kuti ikhaleko ndo ti- tidzapanga kaya anali mawa kaya anangosintha mawazi mu church muja basi people nodding ah nice father nice father that's good Eh, that's very nice so you'd see kuti mukatengeka kwambiri ndi mpira you try you try now kumachepetsa ma virtues aja tanena komanso zinthu zofunikira mmoyo zimene mwachitsanzo chikondi kaya chani zi, zimakhala zikuchepa kenaka inu mumachita value the game uh, nchifukwa anthu ena amanena kuti masewero ampira pena akusangu- akusanduka ngati mulungu wina kwa anthu ena mpira ndi it's like mulungu it's like god kwa ena ndi business imene ili ngati mulungu wawo so masewera asatipangise kuti akhale ngati mulungu chabwino wathu wina ayi thats uh, the danger ya masewera and masewera olo kaya ndiwe mwana wa sukulu ngati ukonda kwambiri masewera ampira olo ukhale mkalasi olo kupulepo umaganizira za za sports ya mawa za game imene muli nayo saturday and sukhoza mayeso sumakhoza Oh, malingaliro ako ambiri amakhala ali Ali- kumene eh, you are waiting for sports time kuti pa half past one kuli sport so the teacher is teaching iweyo ma- malingaliro ako ali kumpira kuti lero ukapanga mastayilo anji ukagolesa zigoli zingati as you wish and ukavala mo- motani kuti ukaoneke ngati mwinanso ma osewera ena amene ali apamwamba yeah so those are uh, a sport if it comes to you in that manner eh, eh, it, it becomes a danger Chabwino. chifukwa no it might distract you from uh, zinthu zofunika ngati family education uh, uh, re- religion uh, ndi zina iweyo kenaka pamenepo ikangofika pamenepo ndikuti imasanduka kuti yakhala mulungu wako but we have seen anthu ena who were so passionate about sport koma taona mathero awo kuti no basi sizinayende. sizinayende kumatha ngati munthu wamba chani koma they were so passionate ena mpaka kusiya school i don't want to mention some amene ndinakula nawo mkawale umu amasewera silver strikers civo uh, tinakulira limodzi kuyambira ku parish ngati ana apayomwe koma they went on kusewera mpira into those big clubs uh, they were so passionate ana, school anayisiya chani koma in the end uh, uh, pano they have nothing uh, nde its just an example kunena kuti no, you can't take sport ngati you know the ultimate thing that you really value in life alright Ah, pamene tikupita kumapeto abambo nthawi ikuchita njiru mpingo from a catholic perse- perspective umati chani ah, ku nkhani za masewero mwina ndi chikhristu mpingo tsopano anthu kuti amvetsetse kunjako ya i think nkhani imene ndingathe kuwakumbutsa omvera ndi nkhani ina yakuti masewero ampira ndi ofunika pa moyo wathu amatithandiza kuti asamalire moyo wathu wathupi komanso moyo wathu wa mzimu um, mpingo wa katolika mmene nnanenera ndi eh, uli even in, I'm using that word interested ah, kuti eh, anthu adzichita masewero chifukwa eh, munthu ali at heart pa nkhani ya mpingo mpingo umatenga munthu uja ngati at heart kwambiri ndiye munthu uja uh, pomutenga at heart amafuna amutenge the whole person mm -hmm. osati mzimu wake yekha kuti tizingopemphera and naona pali mipingo ina imene imathanso kunena kuti ya mpira masewera sabwino kuli ngati kunamizana chani mhm, chani eh, mhm. eh. so katolika sikutero ayi chifukwa munthu uja it wants to take care of the person whole, whole person mm -hmm. the body and the chani the, the, the soul mm -hmm. and mene takambirana mu program ino you know, tatha kuona mmene thupi limapindulira kuchani ku Kumasewera. kumasewera there is a lot ndiye mpingo uli interested kuti anthu adzipanga sport napereka chitsanzo kuti mwachitsanzo skulu ya katolika iliyonse you see kuti there will be sports activities there and they will put even ndithu timetable yoti sport ili pati Ili pompo. ili pompo even making compulsory kuti aliyense azitani azipanga uh, sport ndiye uh, mpingo umadziwa kuti a Masewero amathandiza kukula kwa munthu, formation, amathandizanso a a pa maubale, relationships, ndinakamba za ma relations onse amene ma virtues ngati eh, trust chani chani chifukwa zimene zijazo zimene zimathandiza formation ya munthu relation komanso makamaka spirituality ah, ya munthu ndipo savuta kumuuza munthu amene amasewera mpira kuti alemekeze akulu ndipo savuta chifukwa akuzidziwa kale mm -hmm. yeah so the eh, sport helps kwambirinso in terms of spirituality ya munthu so nde mpingo umalimbikitsa kuti tipange so i would say mpingo uh, ukulimbikitsa tizipanga sport ngakhale mm -hmm. kaya tinachoka ku sukulu tizipanga sport moti anthu aja akumaona kuthamanga dumayo mm -hmm. akuchita bwino kaya mhm. azisewera bawo kaya ndi draft Kaya kupita pa madzi kumakathamanga pa ndi ma boti kaya ndi chani any kind of sport I think mpingo ukutipanga encourage ukungotichenjeza kuti tikhale ochenjera pa nkhani ya kuti tisataye ma udindo athu our responsibilities and obligations pa nkhani ya ma udindo amene tili nawo sports isatitayitse udindo Chabwino. yeah and then. sports isaononge matupi athu eh chifukwa enanso aja mnaona amanyamula dzitsulo akuti afuna kuti anyamule dzitsulo azikhala ndi zi muscles ndi amakhala kuchangokula chinthuchi kamwendo kangoti kang'onong'onong'ono koma ndi sport yomwe imene yapangitsa nde pamenepo sakusamaliranso thupi lawo so mpingo pa chenjezo chake tisaononge matupi athu mwina by such kind of things uh, by also you know using drugs stimulants uh, as well as kupanga indulge into ma uh, questionable sporting activities amene morality yake ili yokaikitsa mwachidule abambo mpingo wa eklesia katolika ulibe vuto ndi nkhani za masewera ayi ulibe Chabwino. ndithu koma kungotipatsa timachenjezo tino as we do sport Mhm. Let us be careful. Poomba mkota mumaliza bwanji program ya lero ya Catholic ah, Perspective. Uh, ineyo makamaka poti program iyi tikuipanga chifukwanso cha masewero amenewa amene alipo a uh, World Cup. Mm -hmm. uh, kuli masewero I think is, eh, 60 chakuti 64, mm, 64 games uh -huh. amene akutha pa 18 uh, December. December. Uh -huh. uh, tili ndi masabata angapo Aaa ndipemphe omvera ndipemphe a Malawi ndipemphenso akhristu anzanga akatolika tiyeni tipange enjoy masewero amenewa inenso ndikumaonera nawo ndithu ndikapeza mpata aa tiyeni tisangalale ndi masewero amenewa tikonde matimu athu amene akutisangalatsa eh, koma tiyeni ndithu tipewe ndithu kuti no masewero ampirawa asasokoneze moyo wathu wauzimu masewero ampirawa asasokoneze ubale wathu ndi abale athu ndi anansi athu komanso mabanja athu i think uh, ndimalize motero Dumayo ndathokoza kwambiri amenewo ndi bambo Eyala- elias chizule wansembe wa mpingo wa katolika Uh, lero timakambirana pa nkhani imeneyi kuti kodi mpingo umati chani pa nkhani za masewero osiyanasiyana amene amachitika ndipo afotokoza momveka bwino ndikukhulupirira kuti tatolapo amatero kunena kuti ndakusokosera